Salut Internet. Ko bɛ cogo jumɛn na? Kan jumɛn de b'an da? A ye na ka dumuni kɛ. Basi t'aw la dɔrɔn je merci. An bɛ ɲɔgɔn bolo ɲɔgɔn bolo dan de don anti carte NINA mandenkaw an bɛ ɲɔgɔn bolo ɲɔgɔn bolo dan de don a ye pazi in a y'a ɛmɛ aw k'a partaze parce que defo de bɛ pazi in na i ni dalen bɛ pazi in kan Mais, j'espère que tout va bien. Ni basi kɔni t'aw la dɔrɔn alhamdulilayi. N b'a fɛ ka question dɔ poser aw kun n'a y'a sɔrɔ n'aw bɛ se k'a jaabi ni min bɛ se k'a jaabi groupe kan i bɛ cliquer n ka vocaux kan groupe kɔnɔ ne b'aw ɲininka maliyɛnw aw minnu bɛ nin carte NINA ko gɛlɛya kɔnɔ mun de b'a to n'a ka dosiyew tɛ korize o ye kelen ye filanan yala aw bɛ se ka to tan wa c'est ça la vraie question aw bɛ se ka to tan wa est ce que question b'aw bolo ka nin yɔrɔ in jaabi wa est ce que aw bɛ se ka to nin kɛcogo in na k'a fɔ k'aw ka dosiyew tɛ korize wa ko correction tɛ se ka kɛ aw ka dosiyew la k'aw ka to tan sɛbɛn ko ntanya la passeport ko ntanya la yala o bɛ se ka kɛ wa bon n'a y'a sɔrɔ jaabi wɛrɛ bɛ mɔgɔ min bolo i bɛ se k'o jaabi kɛ n ka bɛ minnu bɛ groupe kan dɛ olu bɛ se ka cliquer n ka vocaux kan ni tan t'u bolo ka sɛbɛnni kɛ n'u bɛ se ka vocal kɛ bon ne bolo ne ka faamuyali ye min ye mɔgɔw tɛ se ka to tan o ye kelen ye filanan

n t'a sɔrɔ o ye kelen ye filanan n ye message to a la n'a t'a dɔn a kan ka bɔ fana kalama tiɲɛ la faama de don ani bonya kan ka kan ka bonya fana m'a sɔrɔ mɛ n ye message to a la vocaux ka tila ka message sɛbɛn k'a ci a ma bon a bɛ se ka kɛ bi tan caman t'a bolo mɛ a bɛna une semaine sɔrɔ a kɔni ma jaabu sɔrɔ a m'a lajɛ fana appel normal fana la bon e yɛrɛ kɔni b'a dɔn kɔni ni kɛra mali faama ye ko bɛɛ banna yen ko mɛ aw yɛrɛ ni ala aw t'a lajɛ maliden minnu bɛ jamana kɔkan yan olu bɛ se ka to tan ko parce que k'u ye dɔ bɔ u si la wa olu bɛ se ka to tan k'u ye asile demander wa olu bɛ se ka to tan k'a fɔ ko ko document minnu b'u bolo yan o document ani min b'u bolo mali kɔnɔ k'u tɛ kelen ye malidenw tɛ se ka to nin kɛcogo la dɛ n'aw tora nin kɛcogo la k'a fɔ ko dosiyew tɛ korize o b'a yira k'a fɔ aw tɛ maliden ye aw bɛ jamana min kan fana aw t'o den ye o kɔrɔ ye aw bɛ to ten donni yɛrɛ t'aw la bɔyɔrɔ yɛrɛ t'aw la o tɛ laban n tun ko n bɛ bɔ ni min ye o tɛ bi ye dɛ n bɛ bɔ n'a ye aw kana siga fewu daliluya n b'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka bɔ n'a ye k'a yira mun de ye mun ye o siga ka bɔ bɛɛ la mɛ ne b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ yala est ce que aw bɛ se ka to tan wa o ye kelen ye filanan sɛbɛn yɛrɛ bɛ mɔgɔ minnu bolo a y'u ɲininka ko yala sɛbɛn b'olu bolo bi mɛ n'u tun bɛ kɔmi aw kɛcogo bi aw bɛ difficulté min kɔnɔ aw bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ k'u ka imagine u yɛrɛ kun na gɛlɛya jumɛn de b'a kɔnɔ tɔɔrɔ jumɛn de b'a kɔnɔ ɲani jumɛn de b'a kɔnɔ kunmasuuli jumɛn de b'a kɔnɔ maloya sugu jumɛn de b'a kɔnɔ tɔɔrɔ sugu jumɛn de b'a kɔnɔ ko sɛbɛn bɛ maa minnu bolo bi an caman n'an ɲɔgɔnnaw an kan ka imagine an yɛrɛ kun de la n'an y'o imagine dɔrɔn an b'a dɔn k'a fɔ minnu bɛ difficulté kɔnɔ i man kan ka to a kɔnɔ tan awa i n'a man kan nin kɛcogo ye malidenw de don fasodenw de don i ni lɛta de jɛra pour que ka se bi i bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ mɛ fanga o fanga ka bon n'u ta ye lɛta fanga ka bon n'u ta ye lɛta bɛ pilasi min na olu t'o pilasi la mɛ sɛbɛn ninnu ma sɔrɔ lɛta kɔ sɛbɛn ninnu bɛ korize correction bɛ kɛ bilahi ne y'o de f'aw ɲɛ na don o don mɔgɔ bɛɛ k'i hakili sigi fo bɛɛ k'a dɔn i yɛrɛ kun na anw kumana anw ma kuma bi aw filɛ kɛcogo min na est ce que i bɛ se ka to ten wa i yɛrɛ k'o miiri fɔlɔ ni e yɛrɛ y'o miiri dɔrɔn non n tɛ se ka to ten donc o b'a yira k'a fɔ i tɛ se ka to ten cogo min de baara in bɛ kɛ komi a kan ka kɛ cogo min i ka laɲini ka se ka sabati o kan ka kɛ bɛɛ kan ka nin de miiri mɛ kuma fɛn fɛn bɛ fɔ à droite à gauche nin si tɛ n b'a fɔ aw ye don o don i sigi dɔrɔn ka réfléchi dɔɔni n'i sigi ka miiri dɔɔni i b'a dɔn k'a fɔ ko mun de bɛ yen mun de kan ka kɛ ne yɛrɛ kan ka mun de ɲini ne bɛ kɛ cogo min na n tɛ se ka to ten et puis aw tɛ se ka to ten fana de mɛ aw tɛ se ka to ten a bɛ dépend ne ni e ani a bɛ to minnu kan aw tɛ se ka to ten nin kɛcogo de la dɛ yala sɛbɛn bɛ mɔgɔ minnu bolo n'an balimaw de don n'an sinjiw de don n'an faw de don n'an baw de don olu m'u sigi kalo wɔɔrɔ la ani bi cɛ k'i sigi k'i miiri maliyɛn den joli joli de bɛ yen min bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ min bɛ nin difficulté kɔnɔ n'u ma wuli k'a dɛmɛ ni badenya ni sinjiya ye i yɛrɛ k'i sigi balima joli de b'i bolo faransi yan fa joli de b'i bolo balima sira b'i ni maa ba joli de cɛ nin dɔrɔn de dɛ donc o b'a yira k'a fɔ maa y'i yɛrɛ de n'i ma k'i yɛrɛ i bɛ kɛ sugu wɛrɛ de ye awa n'i ma k'i yɛrɛ ye i tɛ se ka kɛ mɔgɔ si ye awa i tɛ se ka kɛ foyi ye walahi i tɛ se ka kɛ foyi ye aw balima hakɛ joli min bɛ yan sinji joli min bɛ yan i bɛ sira tagama ni maa min cɛ furuɲɔgɔnya b'i ni maa min cɛ i grande sœur furulen bɛ cɛ min na ko sɛbɛn b'a bolo ou balimamuso dɔ furulen bɛ cɛ min ma i tanti ye min ye i bɛnkɛ ye min ye olu bɛɛ bɛ jamana in kɔnɔna na yan mun de y'a to y'u man kɔ e bɛ nin difficulté kɔnɔ est-ce que balimaya bɛ yen wa est-ce que sinjiya bɛ yen wa mali balimaya tɛ balimaya ye mali sinjiya tɛ sinjiya ye ko mali kɔnɔ an ka du gɛrɛlen bɛ ɲɔgɔn na an kana nin kɛ ɲɔgɔn na anw de fa kelen ba kelen ye mais bi e bɛ kɔlɔlɔ min ni degun min kɔnɔ i ni maa joli bɛ bɔ dugu kelen kɔnɔ fɔlɔ faut imaginer tout ça i ni minnu bɛ bɔ dugu kelen kɔnɔ n'aw bɛ mali kɔnɔ bi i b'a fɔ aw de ye sinjimaw ye aw de ye joli kelen ye mais bi i ni mɔgɔ si tɛ joli la i b'i kelen na bi teri t'i la balima t'i la aw b'o kɔlɔlɔ de kɔnɔ bi o de y'a to ne b'a fɔ aw ye c'est-à-dire n ka mɔgɔ ɲini n ka mɔgɔ ɲini a bɛɛ nkalon an kana ɲɔgɔn nɛgɛn bilahi aw bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ bi aw balimamusow furulen bɛ cɛ minnu na o cɛ joli de bɛ faransi yan n'a bɛ baara la e dɔgɔkɛ ou bien dɔgɔmuso o bɛ yan sɛbɛn t'a kun ko nin na ko e ma wuli ka fara olu kan pour que k'u dɛmɛ ka combat kɛ se tɛ e ye k'a ka document minɛ k'a corriger dabali tɛ e ye mais ka se ka fara jama kan ka na jama caya ka fara i ka hakilina kan hakilina min n'a bɛ se ka kɛ sababu ye i balima min bɛ yen i sinji min bɛ yen min kɔrɔmuso b'i bolo min dɔgɔmuso b'i bolo o ka se ka sɛbɛn sɔrɔ lafiya kɔnɔna na mais yan balimaya tɛ faransi yan dɛ balimaya b'an bolo mali de kɔnɔ o ye hipokiritiya de ye anw de b'a fɔ an ye sinji kelen ye o ye hipokiritiya de ye anw de b'a fɔ ko anw de bɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ mais bi an b'a kɛnɛ kan bi jɔn de bɛ k'aw dɛmɛ bɛɛ b'i yɛrɛ kun jɔn de bɛ k'aw dɛmɛ personne n'o tɛ n'a fɔra k'a fɔ an k'an balimaw compter a kuntigi yɛrɛ t'a ban mais balima jumɛn de bɛ yen bi min mago b'aw la a ye k'aw yɛrɛ ye bilahi a ye k'aw yɛrɛ ye n'aw ma k'aw yɛrɛ ye oui

foyi tɛ foyi tɛ tɛ foyi tɛ voilà fo aw k'aw sigi k'aw miiri hɔrɔnya kɔnɔ danbe kɔnɔ faso kanu kɔnɔ ni yɛrɛ ɲini kɔnɔ cɛ ne bɛ min fɔ a ka kunan dɛ mais bilahi ne bɛ min fɔ n bɛ n kali ala la n m'a fɔ a tɛ wuli mais ni daluya min b'i bolo nana ye dɛ e min bɛ ka ne lajɛ n'i ye cɛ ye n'i ye muso ye e balima joli de bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ e wulila ka fara maa minnu bɛ k'u dɛmɛ yan ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan pour que ka kɔnbati k'aw ka kɛlɛ kɛ walasa ko malidenw de don e y'a kɛ wa mais hali sini i b'a fɔ k'i balimaw de don hali sini kɛnɛ i b'a fɔ k'i sinjiw de don i yɛrɛ ka t'i sigi i ka salon kɔnɔ taa i sigi n'i ka denbaya cɛ hɔrɔnya kɔnɔ adamadenya yɛrɛ toliya kɔnɔ k'a fɔ ko bilahi hɔrɔnya ni balimaya tigɛlen b'i la balima de don da la balima de don ka nafa dɔ sɔrɔ ale la mais i balima tɛ i ka laɲini ye mun de ye pour que a ka detiri balima jurujɛ y'a y'o dabila hari balima min m'i dɛmɛ yan walahi balima tɛ walahi hari n'i n'a bɛ fa kelen ba kelen de la walahi mɔgɔw tɔɲɔgɔn don tɔɲɔgɔn n'o fila tɛ ni kelen de don maliyɛn dɔw ɲɔgɔn ye yan mhm. anw ko ko maliyɛn bɛ fa kelen ba kelen an fɛn fɛn bɛ yan an caman bɛ bɔ village kelenw na an ka villagew ka surun ɲɔgɔn na an de bɛ taa ɲɔgɔn sudon na an de bɛ ɲɔgɔn furu a an minnu b'a gɛlɛya kɔnɔ e balima joli de bɛ yan k'i to mali kɔnɔ i ko ko balima joli de b'i bolo yan kɔrɔkɛ joli de b'i bolo yan tante joli de b'i bolo yan fancinin joli de b'i bolo yan kɔrɔmuso joli de b'i bolo yan cousine joli de b'i bolo yan cousin joli de b'i bolo yan mɔgɔ kelen wulila ka fara pour que ka se ka kɛlɛ kɛ pour que e ka se k'i ta sɔrɔ wa non donc o b'a yira hypocritiya o de b'an bolo hali bi n'i y'an ka furuw lajɛ hypocritiya furuw de don hali bi n'i y'an ka kanuw lajɛ hypocritiya kanuw de don ko mali kɔnɔ ko furuw bɛ kɛ ko mali kɔnɔ ko an k'an faw bonya an k'an baw bonya o y'an ka laada de ye o y'an ka hakɛ de o bɛ kɛ mais a y'a lajɛ aw yɛrɛ ni alahu taala cɛ duwawu min b'anw bolo yen duwawudenya ni dangadenya bɛ anw ka jamana de kɔnɔ duwawudenya ni dangadenya bɛ anw ka jamana de kɔnɔ ko karisa ye duwawuden ye karisa ye dangaden ye yan de den b'a fa bugɔ k'a ba bugɔ mais i b'a sigilen ye biro kɔnɔ cɛ n'i ma diɲɛ sɔrɔ i tɛ lahara sɔrɔ dɛ walahi mais anw bɛ sonsoro an fa n'an baw kɔrɔ mais anw bɛ gɛlɛya o gɛlɛya la a tɛ ye o t'a yira k'a fɔ i k'i fa bugɔ dɛ n bɛ ka exemple de yira o la o duwawudenya min b'an bolo ani dangadenya min b'an bolo an ka jamana kɔnɔ an y'o de ta k'a sigi an ɲɛ k'an ban baara la k'an ban ka ɲɔgɔn dɛmɛ k'an ban k'an sigi k'a fɔ ko duwawu bɛ e kɔ duwawu tɛ mɔgɔ si kɔ aw bɛ ka ɲɔgɔn nɛgɛn de duwawu y'i ka baara dɔrɔn de ye bilahi n'i bɛ jamana kɔnɔ ka baara sɔrɔ de y'i ka duwawu ye n'i bɛ jamana kɔ kan ka sɛbɛn sɔrɔ ka baara sɔrɔ o de y'i ka duwawu ye dɛ n tɛ a ye t'aw ka ci la ala ma wari dilan ala ye garijɛgɛ de dilan a t'a di maa ma maa min ma wuli k'a ɲini a ko k'an ka wuli ka garijɛgɛ ɲini de an k'an tan tɛ arijinɛ dilanna de an ka baara kɛ jahanaba dilanna de an ka baara jugu kɛ a k'an bila jahanaba kɔnɔ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna dɛ kafirifin minnu bɛ yan n'an b'u wele k'a fɔ a nasaraw ko tubabu farajɛ minnu bi n'an b'u ka jamana kɔnɔ bilahi i ka fisa ni anw finman fɛn fɛn bɛ faransi an fanba la an fanba i ka fisa n'an ye e bɛ sun ka sali e b'i ka baara la e ni alahu taala cɛ e balima joli de bɛ yan e bɛ se ka ne fa wele cogo di k'a fɔ e den ye ne ye ne bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ yan e ma ne dɛmɛ pour que n ka bɔ o tɔɲɔ kɔnɔ e bɛ weleli kɛ anw ka du kɔnɔna la ko vraiment ko ni karisa ninnu bɛ kabila kelen an bɛ sinji kelen mais o den o denmuso ou bien o denkɛ o bɛ sɛbɛnkontanya la yan k'a sabu kɛ ko jamana o y'a bali sɛbɛn na hali an bɛ jamana min kɔnɔ n'o y'an bali sɛbɛn na an kan ka kɛlɛ de kɛ ka fara kan k'a dɛmɛ pour que o sɛbɛn ka sɔrɔ surtout an yɛrɛ ka jamana o b'a yira ko maa mago tɛ maa la dɛ an bɛ kiyama kɛnɛ de kan ni mɔgɔ min y'a faamu kiyama kɛnɛ de don fa tɛ den dɔn den yɛrɛ tɛ ba dɔn ba yɛrɛ t'a cɛ dɔn fo i k'a dɔn mun de bɛ e bolo i ye mun de sɔrɔ bi an b'o kɛnɛ de kan fa t'anw na yan ba t'anw na yan sinji t'anw na yan kabila t'anw na yan anw ta y'an ka sɛbɛn dɔrɔn de ni fa bɛ anw na yan bi sɛbɛn de don dɛ walidenw bɛ yoliyoli la kabila c'est-à-dire kabilatigibaw de don an balimaw bɛ yoliyoli la ko an n'u bɛɛ bɔra du kelen kɔnɔ an sinjiw bɛ yoliyoli la ko n fa terikɛ den de don n kɔrɔkɛ terikɛ den de don n kɔrɔkɛ terikɛ dɔgɔnin de don nin mamuso de ni ne mamuso bɛ fa kelen ba kelen na nka u bɛ gɛlɛya min kɔnɔ i m'o lajɛ dɛ nka n'aw cunna mali kɔnɔ n'aw cunna jamana kɔnɔ o balimaya de bɛ sama i ni fa cɛ o balimaya de bɛ sama i ni ba cɛ o balimaya de bɛ sama i ni dugukɔnɔmɔgɔw bɛɛ cɛ k'i kɛ maaba ye k'i sankɔrɔta k'a sɔrɔ yan i t'a dɔn yɛrɛ ye min ye mais aw b'a fɛ anw ka to o difficulté de kɔnɔ anw ka to tɔɔrɔ de kɔnɔ n y'o de fɔ ye sa bilahi baara in bɛ kɛ a bɛ kɛ baara in bɛ kɛ aw kana se ka fɛn Corrigeli bɛ kɛ correction bɛ kɛ jagoya de don malidenw i tɛ se ka to nin kɔnɔ dɛ ne y'o de fɔ ka jɛya de n ko n'a y'a sɔrɔ malidenw tɛ i b'o de fɔ sisan k'a yira diɲɛ la ko malidenw tɛ mais en tant que ni malidenw de bilahi baara in bɛ kɛ nka a bɛ kɛ ni kodɔn ani hakili de anw y'an nin di ko in ma ko anw y'an nin di ko in ma de min bɛ blabla la o ne de ka fari a bɛ tan o ye e ka faamuyali ye min ko tan min ko tan an ye nin y'an ye nin ye ne ye min ye ne b'o de dɔn mɔgɔ wɛrɛ ye min ye ne t'o dɔn c'est ça a dɔn i yɛrɛ ye min ye a dɔn dɔrɔn i ye maliden de ye est ce que ne o question in tɛ fili o ne o de ye ɲininkali k'aw la n ko aw minnu bɛ yan maliden aw fa n'aw baw bɛ mali de kɔnɔ ka wolo mali kɔnɔ ka mɔ sɛbɛn yɛrɛ kana sɔrɔ aw la mais sɛbɛn min b'aw bolo yan a bɔra min mali kɔnɔ o ye kelen ye filanan est ce que aw bɛ se ka tɔ ta wa a tɛ se ka kɛ o non mais hali fatɔ ni lagalagatɔ b'a dɔn maliden minnu bɛ yan n'u bɛ nin gɛlɛya kɔrɔ solution de bɛ ɲini a la a bɛ résolu de n'a ma résolu aa n y'o de fɔ histoire bɛ n'ale dɛ histoire yɛrɛ yɛrɛ de bɛ na kɛlɛ ma daminɛ wa kɛlɛ yɛrɛ ma kɛ fɔlɔ min kɛra o kɛra ji bɔnɛ ye ko asimi ka wuli ka jɔ aw bɛ sɔn aw bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ ko élection ka kɛ faransi yan bon n t'a dɔn a bɛ kɛ cogo min politicienw bɛ na manamanakan fɔ aw ye ni politicienw nan'u ka manamanakan na aw bɛ boli ka bɔ jamakulu hara jama tɛ se ka compter mais aw yɛrɛ kunko aw yɛrɛ kunko manifestation meeting a tɛ tɛmɛ mɔgɔ kɛmɛ kan aw bɛ se ka dɛmɛ de aw fa minnu bɛ yan olu mago t'aw la aw tanti n'aw ba minnu bɛ yan tɛnɛmuso minnu bɛ yan olu mago t'aw la aw kɔrɔmuso minnu bɛ yan aw ni minnu bɛ bɔ du kelen kɔnɔ ni sɛbɛn b'u bolo yan olu ka sira t'aw la aw yɛrɛ ka sira tɛ k'aw yɛrɛ la aw yɛrɛ ka k'aw yɛrɛ fɛ ni bɛɛ bann'i la n'i yɛrɛ bann'i yɛrɛ la o y'a bannen o yɔrɔ la dɛ nka anw tɛ ban yɛrɛ la bilahi n b'i soutenir aw ka combat ka ɲi o ye nkalon de ye combat ka ɲi e ye jɔn ye combat ka ɲi i bɛ combat kɔnɔ wa e tɛ se k'a fɔ ko silamɛya ka ɲi e tɛ sali e tɛ sun o ye nkalon de ye a ka ɲi cogo jumɛn de la cogo jumɛn de la mais a ye tiɲɛ fɔ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛ na sa e tɛ se k'a fɔ ko kerecɛnya diinɛ ka ɲi e tɛ k'u ka sali labato e tɛ k'u ka taabolo labato aw bɛ se k'a fɔ cogo jumɛn de la aw ka combat ka ɲi an b'aw soutenir cent pour cent nin carte nina ko kɛlɛ la an ba minnu bɛ an balima minnu bɛ an sinji minnu bɛ i ka ko ka résolu ko e tɛ combat kɔnɔ e tɛ bɔ ka taa manifester e tɛ fara anw kan e bɛ k'i da lamaga de ye k'i yɛrɛ kɛ maa ɲuman ye ɛ e yɛrɛ ye min ye i b'o dɔn non non non c'est ça k'i to kɔfɛ nin ka ɲi nin ka ɲi a i ni cɛra non ne tɛ o bilahi ne tɛ maaw de tɔɲɔna ne b'olu de nɔfɛ e balima joli de b'a kɔnɔ i sinji joli de bɛ yen e dɔnbaga joli de b'a kɔnɔ i teri joli i sigiɲɔgɔn joli de b'a gɛlɛya kɔnɔ fɔlɔ c'est ça la vraie question i kan ka wuli ka t'o de dɛmɛ n'o tɛ i tɛ ne dɔn dɛ ne ni minnu bɛ fa kelen ba kelen na ni minnu bɛ bɔ dugu kelen na n b'olu dɔn mais e balima joli de b'a kɔnɔ fɔlɔ e ma taa o dɛmɛ nin koba in kɔnɔ fo e b'i to kɔfɛ o t'a ɲɛnabɔ dɛ an ka taa an ka taa a laban ye boli ye dɛ an ma boli dɛ an ko de an kunkolo a ka tigɛ mais an tɛ boli bilahi an tɛ boli a bɛ kɛ cogo o cogo a bɛ kɛ cogo o cogo cɛfarinya tɛ kuma ye k'a fɔ ne bɛ ka kuma walahi o tɛ dabara tɛ jama tɛ kɛwalew ni kow de don bilahi bombe atomique n b'a exploser bilahi hali ne n'aw minnu bɛ kɛlɛ la ne t'aw dɔn dɛ o ye kelen ye n t'aw dɔn aw yɛrɛ tɛ ne dɔn mais n bɛ n yɛrɛ dɔn n yɛrɛ ye min ye n kan ka don mun de la n kan ka bɔ ni sira jumɛn de n b'o dɔn dɛ wa kɛlɛ in bɛ k'o kan de kan an bɛ taa o kan kelen de kan an tɛ tourner k'a fɔ aw ka laɲini ye min ye a ka kɛ tan a ka kɛ tan non non non o tɛ dɛ a kan ka kɛ cogo min an bɛ taa o sira de kan a kan ka kɛ cogo min an bɛ taa o sira de kan aw kan k'o yɔrɔ de faamu k'a yira mali autorité la détermination da mobilisation da anw ye malidenw de ye n'an ka problème ma résolue politicien tɛ don jamana in kɔnɔna na yan bɛɛ sigilen don manamanakan fɔ la layi bɛɛ y'a yɛrɛ kɛ modibo ye modibo keyita ye bɛɛ y'a yɛrɛ kɛ sumaworo kante bɛɛ y'a yɛrɛ kɛ sunjata ye cɛ histoire tɛ sɔrɔ fu de bilahi tɔgɔ tɛ sɔrɔ fu awɔ maa tɛ lafiya fu maliden minnu bɛ yan k'u ka ninaw ka réseau a mago b'o de la a y'a fɔ asimu ɲɛna k'a fɔ sukɛli ɲɛna ko a ɲamalenw de ye dɛ nkalon bɛ n na faamaya faamaya sɛsi b'a kɔnɔ maa dɔ de bɛ yen min bɛ ka baara kɛ pour que e ka sigi o sɛsi kɔnɔ bilahi i bɛ sara anw de kan anw de don anw de don fanɛni tɛ banɛni tɛ dɛ ko in wulilen ni bi cɛ ne yɛrɛ yɛrɛ ne ni minisiri min kumana mali kɔnɔ a ka ca ni minisiri mugan ni kɔ ye est ce que n kumana wa n ma kuma dɛ joli taara joli nana joli taara joli nana jɔn de y'a pilasi bila ni jɔn tilala ka na Est-ce que n kumana de n ma kuma de n makunnen don aw bolo fugariya de don wa n tɛ n da don yɔrɔ la aw bolo k'a fɔ ko ayi ko fɛn dɔnbaliya de don wa aw m'a faamuya a ye k'aw yɛrɛ ye fa t'aw bolo yan hali aw ni mɔgɔ minnu bɛ yan k'a fɔ aw bɛɛ ye dugu kelen mɔgɔw ye kabilaba kelenw nkalon kabilaya yɛrɛ ye nkalon de ye nkalon de don parce que i t'a fɛ aw ka sutura maa min ka sɛbɛn minɛna a la maa min yɛrɛ bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ ko jamana autorité ko k'ale tɛ corruption ko la aw ka sigi k'o lajɛ e ka taa mali kɔnɔ ka t'i ka vacances la yen ka taa u fa lajɛ ka t'o ba lajɛ a ko karisa kɔni bɛ yen ko baasi t'a la baasi t'a la yɔrɔ di a f'i fa ɲɛna mali kɔnɔ i k'a f'i ba ɲɛna mali kɔnɔ ko mɔgɔ t'i la yan dɛ ni mɔgɔ min taara i fa fɛ i ba fɛ yen ko wa ko e bɛ yan ko tɔɔrɔ t'i la yan ko nkalon de don kabila tɛ e bolo yan ni kabila b'olu bolo yan kabila tɛ e bolo yan dɛ den min b'u bolo yan o y'i kelen de ye bilahi a y'o de fɔ a y'o de fɔ a faw n'a baw ye maliyɛn minnu yɛrɛ bɛ yen n y'o de fɔ sa c'est-à-dire an caman bɛ yen an fa n'an baw i bɛ burusi de kɔnɔ mais an caman fana bɛ yen an fa n'an baw i bɛ rezonw kɔnɔ i bɛ sɛrikiliw kɔnɔ i bɛ kapitali kɔnɔ mais n'anw tun y'a kɛ sali o sali an tɛ wari lataa nin sali fitinin ni saliba la i tun bɛ weleli kɛ mais n ko bɛ weleli kɛ wari ko de la mais i tɛ ɲininkali kɛ i ye sɛbɛn sɔrɔ bɛ m'a sɔrɔ o b'a yira k'a fɔ ko diɲɛ tɔ tora de ka ɲɔgɔn sogo dun ka ɲɔgɔn tɔnɔ dun mais an mago tɛ ɲɔgɔn ɲani la ni tɛ fɛn sɔrɔ e la ka balo e la dɔrɔn mago t'i la bilahi teri tɛ ne kɔrɔkɛ bolo yan teri min ko a bɛ se ka ne dɛmɛ ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ a tɛ o y'i teri ye ni kɔrɔkɛ balima kɛra ye k'o t'i balima ye ni sinjiw kɛra ye k'o t'i sinji ye a ye k'aw yɛrɛ maaw tɛ tɔ ta maaw ka sɛbɛn ko bɛ régler maaw tɛ to ta maaw ka correction bɛ kɛ fo Assimi ka nin yɔrɔ de faamu Choguel ka nin yɔrɔ de faamu fanga o ye tiɲɛ ye mais dɔ de ye fanga ta k'a di bilahi élection kuma an t'a fɛ k'a m'an tulo la a tora six mois la o a tora sept mois la on s'en fout malidenw de bɛ jamana kɔkan a y'olu lajɛ fɔlɔ a balimamuso joli de bɛ yan a y'olu lajɛ fɔlɔ aw kana aw sigi ka baara kɛ ni wali papiyew ye sa i bɛ se ka baara kɛ n'a ye ni waati dɔ cɛ mais i yɛrɛ t'a ɲini sa i yɛrɛ t'a ɲini dɔɔni faransi k'an jɛ sɛbɛn na o bɛ faamu mais mali k'an jɛ sɛbɛn na motif min b'u bolo k'o kana n'a ye non non i bɛ daluya dɔw de fɔ daluya min b'a to an bɛ na ni sɛbɛnw ye o sɛbɛn bɛ sɔrɔ mali yɛrɛ de la an b'a labɔ mali kɔnɔ ka na n'a ye pour que correction a ka kɛ ni mali sɛbɛn ye nin de don an tɛ motifu foyi tɛ se ka sɔrɔ u bolo ko nin ye nin ye nin ye nin ye hali n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min ye passeport biométrique ka ka kɔrɔ n'a tun y'a kɛ a ka ka kɔrɔ de n'a y'a sɔrɔ ko malidenya de don ko ka hinɛ ɲɔgɔn na an'an ka jamana ka intérêt de don a bɛ yira de k'a fɔ i ye min kɛ o bɛ supprimer ka bɔ yen min b'i bolo yan o bɛ ta en compte Nin de don a bɛ kɛ tan de fransi a bɛ yan a tɛ yan dɛ aw nana jamana in kɔnɔ yan de hali ni sɛbɛn foyi ma na kulusi kelen duloki kelen samara kelen rue kɔnɔ kalo joli an bɛ pɔn jukɔrɔ aw tɔ kalama de o ye yan ye n bɔra ni sira minnu ye n tɛ kuma olu kan n'i y'o vécu ka bi sɔrɔ e fana ka fisa ni mɔgɔ min ye dɔɔni n'i y'o ye gɛlɛya kɔnɔ n'i ye hɔrɔn ye o tigi dɛmɛ dɛ n'i ye ladiri ye o tigi dɛmɛ faransi bɛ ten itali bɛ ten alimaɲi bɛ ten an balimaw bɛ nin bɛɛ la ko maliyɛn bɛɛ fa kelen ba kelen kalabantiya tɛ yan mɔgɔ nɛgɛn kan de don ka ɲɔgɔn détruire kuma kan duman mais tiɲɛ t'a kɔnɔ mɔgɔ bɛ souffrance kɔnɔ jɔn de bɛ se k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ maaw bolo maa minnu taara iminɛriya la a daliluya t'u bolo a preuve t'u bolo non non non hali minnu taara asile demander walahi a preuve t'u bolo non non non a bɛ résolu de n'aw nana ni tiɲɛ o tiɲɛ ye n'aw nana ni motifu o motifu ye o motifu min bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan n'a bɛ bin motifu min kɔnɔ o ye maliden ye maliden de don bɛ maliden tɛ n'i y'a mɛn sɛbɛn maa yɛrɛ de don cɛn bɛ ɲɔgɔn bolo kan a ye to n ka dumuni kɛ fɔlɔ mais a ye k'aw yɛrɛ an tɛ carte ɲini na bilahi an ka kɛlɛ in tɛ yɛlɛma ka di politicien ma dɛ an y'o fɔ k'o jɛya bɛɛ ye dɛ don o don jɛɲɔgɔn kura don o don don doni da kura ye don o don teri kura aw bɛ sa kɔlɔlɔ kɔnɔ bilahi n b'o fɔ aw ɲɛna dɛ n b'a fɔ aw kana relation ɲini dɛ mais ni business sira de don o ye a ka d'aw ye cogo min mais a bɛ laban mun de la kɔlɔlɔ an b'o de dege kɔnɔ mais an ko malidenw anw de welela ka jɔ ko fɛn min tun bɛ kɛ business la a tɛ kɛ tugun etaziw de jɔrɔla la sɔrɔla a kɔnɔ mobilibaw de sɔrɔla a kɔnɔ k'u ka mariyaziw k'a kɔnɔ ka fɛn bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a kɔnɔ anw bɛ jamana kɔ kan anw bɛ seri kɔnɔ ça ne peut pas marcher a tɛ marcher dɛ n'u ni ka gɛlɛn an mago t'an ni yɛrɛ la walayi mais an b'a kɛ comme a kan ka kɛ cogo min muru ta tɛ marifa ta tɛ mais argument de b'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na preuve ni daluyaw de b'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na malidenya de b'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na hali asimi man fisa ni mɔgɔ si ye malidenya la a tɛ masini malidenya Ne cɛkɔrɔba su kelen bɛ kan faama foyi tɛ yen ko min bɛ se ka aw ka problème résolue ka tɛmɛ aw yɛrɛ kun kan a tɛ yen a faama tɛ yen walahi bilahi a faama tɛ yen a l'état tɛ yen min b'aw ka problème résolue en tant que n'aw ma wuli ka jɔ k'a yira k'a fɔ aw mago yɛrɛ tɛ balo la nka kɛcogo de b'a la non non non kɛcogo de b'a la maa bɛ k'i tɛ siran mais i b'a dɔn i kan ka combat kɛ cogo min voilà nin kɛcogo de don i mago tɛ nin na i tɛ t'i yɛrɛ bila bɛn nɔfɛ bɛn ɲɛ fɛ i t'o kɛ cogo min na dɛ kɛlɛ fana bɛ kɛ o kɛcogo de la carte nin na ko an b'a ɲini bɛɛ fɛ yen komi olu de ko ko ko maliyɛn bɛɛ fa kelen ba kelen ko an bɛɛ kabila kelen ko an bɛɛ duba kelen denw de an bɛɛ koromadenw de anw de faw bɛ fa kelen ba kelen na anw mamuso de bɛ fa kelen ba kelen na aw denw bɛ tɔɲɔ la yɛrɛ anw minnu bɛ faransi anw minnu bɛ itali anw minnu bɛ alimaɲi anw minnu bɛ ɛsipaɲi ah, sisan a bɛ kɛ cogo jumɛn de la ni dɛmɛ b'aw bolo k'a k'u ye nin kɛlɛ in de y'a dɛmɛ ye ni fɛn b'aw bolo k'a k'u ye nin kɛlɛ in de y'a dɛmɛ ye n'o tɛ hali n'aw ye sanu de di ninnu ma hali n'i ka sɛbɛn de di ninnu ma pour que i ka se ka baara k'i ka sɛbɛn na o ye fu de ye i y'a janfa de bilahi i y'a janfa de parce que i b'a dɔn laban na a bɛ se état dɔ la retraite waati mana se e de b'a tɔnɔ bɛɛ ta ale bɛ perdre donc i y'a janfa hali n'a bɛ ka baara k'a la a dɛmɛ pour que a ka fɛn correction ka se ka kɛ a ka kɛ n'o kɛra a b'i ta d'i ma a bɛ baara kɛ n'a ta ye mais non sɛbɛn minɛ i ka baara kɛ n'a ye i bi a bɛ sɛbɛn minɛ i ka baara kɛ n'a ye o bɛ taa wolo min na a tɛ dogo cɛ la a tɛ dogo muso la anw minnu bɛ nin combat la bilahi an y'an kali jamana la k'an kali an yɛrɛ kun yɛrɛ an ko ko in a ka résoudre o ka correction ka kɛ dɛ n sigilen don kan kelen de kan mali bɛɛ mana taa droite à gauche ne bɛ nɔ de la ne bɛ nɔ de la fo n'a da bɔra ne ni yɛrɛ ni maa minnu bɛ combat la fo n'a da bɔra n bɛ ka maa minnu yɛrɛ dɛmɛ bilahi n'o tɛ combat in an tɛ taa yɔrɔ si an b'a nɔ la yan a bɛ min bolo k'a fɔ ko deli de bɛ yen ne ni mɔgɔ tɛ deli a bɛ min bolo ko teriya de bɛ yen nin tɛ ne la dɛ parce que ne y'a dɔn maliyɛn ye janfanti de maliyɛn ye kalabanti de a fanba kuma b'o de kan dɛ c'est ça maliyɛn de n'i bɛ deli a bɛ komi n b'o jukɔrɔ ɔ ma fili man tɛ dɛ ni maliyɛn y'i dɔn ka ban dɔrɔn a tilala i la ne dun yɛrɛ ne sugu yɛrɛ ma dɔn yɛrɛ ne yɛrɛ tɛ n yɛrɛ dɔn fɔlɔ janko aw ka ne dɔn fɔlɔ ne ma n yɛrɛ dɔn ka tila n yɛrɛ la fɔlɔ yɛrɛ nka n bɛ ɲɔgɔn bolo ɲɔgɔn bolo dan de don a ye t'aw sigi k'aw miiri mun na aw ka problème tɛ régler o ye kelen ye filanan est ce que aw bɛ se ka to ta en tant que maliyɛn denw ko mali autorité tɛ se k'o problème ye résolu pour quelle raison i yɛrɛ k'i sigi i sigi k'i miiri i ka so kɔnɔ dɔrɔn raison jumɛn de b'a la daluya jumɛn de b'a la n'i tɛ maliden ye o bɛ faamu mais maliden e ka problème tɛ résoudre non non non a tɛ don ne kun na yɛrɛ a tɛ don ne kun na n tɛ da ka miiri n'a ye an bɛ ɲɔgɔn bolo ɲɔgɔn bolo dan de n bɛna dumuni kɛ vive anti katini na vive epr vive manika famille a bɛɛ lajɛlen folen don biro kɔnɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen folen don k'aw fo ka waleɲumandɔn foli min ni dan ta an bɛ ɲɔgɔn bolo hali bi défaut bɛ page in na quoi problème b'a la quoi mais aw b'aw jija aw b'a aimer aw b'a partager donc aw b'a recommander c'est très important an bɛ o de y'a to n bɛ k'a kɛ officiel sanfɛ parce que problème bɛ nin na quoi c'est pour cela que mais bi n ko n b'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ n bɛ se ka hali dɔɔni k'a kan ka yira mɔgɔw la dɔrɔn n bɛ yan n tɛ taa n tɛ maa ci aw hali ni n cira n tɛ taa anw ye mandenkaw de ye n'an bɛ kɛlɛ jɔ an b'a fɔ aw ye de an y'a jɔ mais an tɛ hypocriteya la n'an b'i dɛmɛ an b'a f'i ye an y'i dɛmɛ wa n'an t'i dɛmɛ an b'a yir'i la fana an t'i dɛmɛ an b'a fɔ de an y'a daminɛ cogo min de n'an b'a fɛ ka bɔ kɛlɛ kɔnɔ an b'a fɔ tan de an n'a preuve n'a daluya mais anw t'an dogo ko kɔfɛ k'a fɔ an bɛna ko kɛ ayi ne 24 kɔni tɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo ɲɔgɔn bolo dan de don sali an bɛ dumuni kɛ ka don pɔn jukɔrɔ an man ɲi kɛnɛma vive manika vive lynx jinɛ fantôme ka soldat an bɛ ɲɔgɔn bolo merci sali